ihe ọgụgụ nzukọ nsọ katọlik ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta afọ nke mbụ ihe ọgụgụ nke mbụ ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma aịzaya isi nke iri na otu malite n'usoro nke mbụ ruo na nke iri. Isiokwu Ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Ome ga-esi n'ogwe osisi Jese epupụta. Otu ngalaba ga-esi na mgbọrọgwụ ya epulite. Mmụọ nke Onyenwe anyị ga-anọnye n'ime ya, mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke amamihe na ịtụ egwu Chineke. Ịtụ egwu Chineke bụ ume ndụ ya. Ọ bụghị ihe anya hụrụ ka ọ na-ekpe n'ikpe, ọ bụghịkwa asịrị ka o ji ebi ikpe. Kama ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu emegbu ikpe, bịakwa kwụba aka ọtọ n'ikenye ụmụ ogbenye bi n'ala ahụ oke ruuru ha. Okwu ọnụ ya bụ mkpara igwe o ji akụgbu ndị obi ọjọọ. Ọ ga-ama ndị obi kpọrọ nkụ ikpe ọnwụ. Izu oke ka o ji mere akwa o je n'ukwu. Ezi omume bụ ajị o kere n'ume. Mgbe ahụ, agụ na nwa atụrụ ga-ebikọta ọnụ. Agụ ukwu na nwa ewu ga-edinakọta n'otu ebe. Nwa ehi na nwa ọdụm ga na-erikọ nri. Nwata ntakịrị abụrụ onye ndu ha. Nne ehi na nnukwu ọdụm ga-abụ enyi, ụmụ ha wee na-edinakọta ọnụ. Agụ ga-ata ahịhịa dị ka ehi. Nwa na-aṅụ ara ga-egwuri egwu n'ọnụ ala ebe agwọ bi. Nwata ntakịrị ga-amanye aka n'ọnụ ajụala. A gaghị enwe nsogbu ma ọ bụ imerụ ahụ ọbụla n'elu ugwu nsọ m niile, n'ihi na amamihe Onyenwe anyị jupụtara obodo ahụ n'ọnụ, dịka mmiri si ejupụta n'oke osimiri. N'ụbọchị ahụ, mgbọrọgwụ Jese ga-eguzoro ghọọrọ mba dum ihe ịrịba ama. ndị mba ọzọ ga-achọsi ya ike maka na ebe obibi ya ga-adị ebeebe okwu nke osebụrụwa ekele dịrị chukwu abụ ọma na azịza ya azịza ya bụ

N'oge ya, ezi omume ga-etolite dị ka ahịhịa ndụ, udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oke osimiri chịruo ọchịchị n'oke osimiri, bịakwa site n'oke osimiri chịruo ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Azịza, N'oge ya, ezi omume ga-etolite dị ka ahịhịa ndụ, Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ na-etiku ya, ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, nke na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-enyere ndị nọ na mkpa aka, bịakwa meere ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụtakwa ndụ ụmụ ogbenye

Azịza, N'oge ya, ezi omume ga-etolite dị ka ahịhịa ndụ, udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ nke abụọ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degaara ndị Rom, isi nke iri na ise, malite n'usoro nke anọ ruo na nke itoolu. Isiokwu, Kristi bụ onye nzọpụta nke mmadụ niile. N'ezie, ihe dum e dere n'akwụkwọ Agba Ochie bụ ihe e dere iji kụziere anyị maka nchekwube. Akwụkwọ Nsọ ji ihe amụmaatụ dị iche iche na-akọwa Otu ndị jụrụ ikwere na e meriela ha si nweta enyemaka Chineke. Ka onye ahụ na-enyere anyị aka mgbe anyị jụrụ ikwere na e meriela anyị, nyekwara unu niile aka, ka unu were ndidi na-edigbu ihe ibe unu na-eme unu, bịakwa soro ụkpụrụ nke Kristi Jesu. Ka unu were otu obi na otu onu na-eto Chineke na Nna Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ihe ọ pụtara bụ na iji ịhụnanya meere ndị ọzọ ụdị amara ahụ Kristi meere unu bụ inye Chineke otito. Ihe kpatara Kristi ji bụrụ odibo ndị Juu e biri ugwu abụghị naanị ka e mezuo nkwa ahụ e kwere nna nna anyị ha, ọ bụkwa ka e soro kpọbata ndị ọgọ mmụọ n'inye Chineke otito maka ebere ya. Dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo n'otu ebe, sị, N'ihi nke a, aga m eto gị n'etiti ndị ọgọ mmụọ, bịakwa kweere aha gị ukwe. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku, Aleluya, Aleluya! Kwadooronụ Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka okporo ụzọ ya guzozie. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta nke Chineke. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke atọ, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke iri na abụọ. Isiokwu, Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe abịala nso. N'oge ahụ, Jọn Omemmirichukwu pụtara na-ekwu okwu Chukwu n'ọzara nke Judia. Lee ozi o ziri, Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe abịala nso. Onye a bụ nwoke ahụ onye amụma Aịzaya kwuru maka ya, sị, Otu olu na-akpọ mkpu n'ikpa Kwadonụ ụzọ maka Onyenwe anyị, meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Nwoke a bụ Jọn ji ajị ịnyịnya kwawa uwe, bịakwa were akpụkpọ anụ jere n'ukwu. Nri ya bụ ụkpala na mmanụ aṅụ dị n'ọhịa. Jerusalem niile na Judia dum na ọnụmara Jọdan niile bịakwutere ya. Mgbe ọ na-eme ha mmiri chukwu n'osimiri Jọdan, ha na-ekwupụta njọ ha. Ma mgbe ụfọdụ ndị ome ka e too ha, ya bụ ndị Farisii na ndị Sadusii bịara maka mmiri Chukwu, ọ sịrị ha, Ụmụ ajụala, onye dọrọ unu aka na ntị ka unu gbalaha ụgwọ njọ nke na-abịanụ? A sị unu echegharịala, mịtanụ mkpụrụ gosiri nchegharị. O zubeghị ịgwa onwe unu, sị, Anyị nwere Abraham na nna. Maka na n'ezie, Chineke nwere ike ime okwute ndị a ka ha ghọọ ụmụ Abraham. Ọ bụrụgodu ugbu a, onyike tọgbọrọ n'ukwu osisi, ka o wee bụrụ na osisi ọ bụla na-amịtaghị ezi mkpụrụ, a ga-egbutu ya tụnye n'ọkụ. Eji m mmiri na-eme unu mmiri chukwu maka nchegharị, ma onye ahụ na-esota m karịrị m ike. Etorughị m ịchịta akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri chukwu. Nkata o ji ayọ ọka dị ya n'aka. Ọ ga-ayọchasị ọka ya nke ọma. Ọ ga-ekpokọta mkpụrụ ọka ya n'ọba ya. Ma afụ ọka ka ọ ga-akpọ ọkụ ebighị ebi. Ozi ọma nke Osebụrụwa. Otito dịrị gị Kristi.